ekumeku mmanwụ na-agụ alọ ọmụmụba akwa bịara a jụọ na onye na-ekwu were ọnụ m mara m abịa m ka anyị ji eme mmọnwụ a jụọ na onye na-ekwu na ọ mmụ na-ekwu onye ọbụla tụle na-ebu ọbara ọla bụ ọgwụ nwata dibịa igbo niile amalụ na mụ na-agwọ ọgwụ ọ na-atọ m ụtọ maka na ife ị na-alụ mee ka ọla obodo malị gbaa mbọ wuo wute ife ahụ eji malị gị ọ bụrụ na i tosi okolobịa mana i wulọ o nwerọkwụ ife ya eji wee cheta ị nọkata i wuo ọ bụrụgodu one month i wuo ka ọla obodo malị gị mụ na-ekwu ị ma na m kwuru sị na mụ chọrọ inye ụmụnne anyị n'obodo oyibo ego mana since avụ eve adịlọ maka na enwegasị m activities utu ife valentine na-aga ife wee karịa amụrụ nna họteelụ mgbe ife na-ekulu down eme maka na ọ bụrụ na ekulu down mmụ alọ mụ alọle 1 vasị ọ bụ na mụ alọle 10 vasị ọ na wee ele 2 ya ka anyị ji wee do business mana kịta ahụ na eve adịgo ego m na-enyewa abụrọkwa ka ị wee like ya amakwụ m onye bụ ego m na-enyewa abụrọkwụ ka ị wee follow be m maọbụ ka ị wee wee haịpụba m ife m ji enyere gị ego bụ na alọbụnagụ na-ebute ego avụ sị m na ife m ma eji ego ahụ ọ na-ebute wee mee ife a ya-abụ m nọkata egoo m moto binyebe ndị mmadụ maọbụ ebutere m moto ebinyebe m ndị mmadụ maọbụ akpụta evi akpụnyebe m ndị mmadụ alọbụnagụ na asị m mee ya mere m ji eme ada m eme ka ị like m ndị like m bụ aja ada m eme ka i wee follow m ada m eme na mụ na-achọ followers na m enwego followers rinne and obere oge m ma apụ online m ma apụ Facebook maka na ya ewugo rinne na mmụọ ada agba n'ọgbọ steady mgbe mmụọ ada agba n'ọgbọ steady mmụọ gbaa n'ọgbọ steady ọ bụrụ mmụọ ụmụazị ee o nwekwa onye anyị na-agbalụ ọsọ na ọ ka ya kulugodu down ka ndị ọzọ wuhie na ya ewugo rinne na ị na anya ụfụ na ekworo na anya ukwu akarịa na net social media time ị ya-eji aje achụ ego i were ya na-akọ mmadụ ibe ọnụ hmm. so o nwego list of people m ji o nwego um, list of people m bịa jide mmadụ 5 mana asị m na ekesi oke ahụ maka na ndị m bu ụzọ fụọ akaụntụ ya ọ ndị a bụ ndị nwere luck mana asị m na m kebe oke ahụ na m etile onye ọba dịka o nwere na mụ ya-eti ofu nwanne m onye ọba ka m buru ụzọ mere nwanne m bụ onye ọba nwanne m ọ bụrụ na efu ya mee ka anyị mara ebe ọbụla anyị medebekwa taa emebekwa echi nwerọkwa onye m ji ụgwọ nọ na ife mmụọ m gwara m ka m mee ka m na-eme mmụọ m si m meelu mmadụ 5 1 1 1 million ndị anọrọ n'obodo a ụfọdụ sị why na m emerọrọ ya ndị n'obodo a ndị n'obodo erikatago ego m ike gwụ ndị niile na-ebunye m moto ọ ndị obodo oyibo and by the way ọ bụrọ ife mmadụ gwara m ka m na-eme ọ bụkwurọ ife ife ife m like ka m na-eme nọọ ife mmụọ gwara m ka m na-eme maka na alọbụnagụ alọbụnagụ ezumezu ezumezu nwọcha nwọcha bụ mmụọ ka ba bụ hmm, so nọọ ife ba kwuru ka m chọọ ka m mee ihe ahụ ọ bụrụ na emere ọrụ iwe we na ahụ nọọ ife m na-akọwara gị na-abụ ikorobịa ya ọtọ iwe mere ya ọtọ onye ajụna ife m na-eme na ọ ka ọ dị m mma ka m na-eme igwe mmadụ atụrụ shipu maka akwa na-etiwa akị network achọghị m ịma na ị bụ followers m achọghị m ịma na ọ na ị bụrọ followers m ụbọchị m ga-abịa maka followers na-abịa na ife mmụọ m gwara m ka m na-eme for now na mmụọ si m nye mmadụ na ise 1 million ada m enyekwa ya ka ị like ama alaikekwana m agwa bụkwa onye ọgwụ igbo niile gbaala ọgwụ ọsọ ka ọ bụrụ sọsọ m na-agwọ ọgwụ ibe mma alaike ya ọgwụ warị m ọgịrịga so o nwere ka nnọkọta anamaghị ada ọjị na m na-agwọ ọgwụ ị ma meaning of ọgwụ meaning of ọgwụ bụ ka ife ị na-eme na-aga aga ka alụ adịla ọgwụ ka alụ dị gị nya bụ ọgwụ mana igwe mmadụ amara ihe ọ bụ onye apụtara na-ekwu kasị afọ nwa ma ibe m na-ekwu ma ndị nọ na naijiria sendịkwa akaụntụ ha asịrọ m onye nọ na naijiria a sị m onye ọbụla nọ outside country mana o nwere ka ụbọchị si wee dị na o nwere ebe ị na-aghọta na alọbụ na agụ m ose m meelu ụnụ give away mana ndị anwa n'obodo oyibo na-atakwa afụfụ ọ dịghịkwa easy no brother in jungle there onye ị na-ekpesalụ mkpa ọ chọkwu ka o rie gị erie onye ahụ ị na-achọ ka o nyere gị aka na-achọ ibe n'akpa gị ị na-aghọta na agụ a bụ agụụ gụwa gị i jebe na be ụnụ ọ bụrụ na nri adịrọ be ụnụ i jebe ebe nwanne gị nwoke jee rie nri mana ndị enwe fụrụ ebe ba ya eri ibe so o nwere iru onye ji wee bịa gosi m na nlọ sị m mụ nyere mmadụ n'ise aka so nya bụ ibe ka anyị chọrọ ime na abụ mana amakwa nka netwọk si wee bụrụ ụbọchị uche ebe a mana emebegodu nke ọbụla ga anyị abụ ya bụ na ọ gara ana m ezumike ụbọchị netwọk pụtakwara emebekwa

sendego m akaụntụ nọmba ebe a fụnụ akaụntụ nọmba ana m emere transfa mana o kwerọ aga ọ bụrụ na ya kpaa na ọ na-ekpe ọrụ nya n'ọnụ ngwa mee ya ozugbo mee kịta kịta mee kịta kịta ịfụ ya ide na-efu gị postụọrụ nya na net Okay, okay, sure. Moisa.

onye asị afọ ha nna ya naijiria bụ sọ ọnụ ka a na-akọ n'obodo a onye kwụrụ ọtọ e butuo ya ọ daa ya rịa ya rịa ụfọdụ na-ewelu picha onye ọcha tisie ebe afụ ka e, e esu emalụ na ị bụ onye igbo m etili ọrụ ndị abụ ego i welu picha onye ọcha tisie ebe afụ anya ma ọ na ị nọ naijiria ka ị nọ obodo oyibo nwa n'eziokwu ndị a ga-etili ego bụ ndị picha fa gosi na fa nọ obodo oyibo ị na-aghọta like something like evidence igosi na ị nọ obodo oyibo ndị mmadụ ife m kwuru bụ mmadụ n'ise n'obodo oyibo na mụ chọrọ itili va one one million ife m ji etiri unu ego afụ bụ na mmụọ mụ na va so alụ ọrụ sị mụ mee give away mụ meere ndị n'obodo oyibo amụte 5 million e nwere ife ọ bụ egogo m moto 8 million 10 million dashịa mmadụ so ndị n'obodo a fụnụ ndị n'obodo anyị bụ naijiria ketago ife n'aka m bụ millions almost last year more than ego m ji mee ọgọ rucha 1 billion naira so ka e mekwere ndị n'obodo oyibo ee afọ nwa drọpụalụ m ife nwa ebe a akiti gị online itige na WhatsApp ka m megodo olu nke u maka na amaghị m ife netwọk na-eme eme ebe a Okay.

afụ m ga-ebe ife netwọk na-eme eri mgbe ahụ afụ m efuru ego nke nwa agago

afụ nwa cheki a na-efugo ya etigo 1 million naira

abụ nwa efere ya afọ nwere tigolu nga ego ịnezi anya evu ya dị ya so ka anyị tikwala onye ọzọ ndị be anyị bụ fa bịa fa ewere picture ndị ọcha kpọọ oke isi ebe niile were ibe na-aghọta ebe a bịa tisie picture na picture ọ bụrụgodu ọlụ ka ị na-atụ i mepe facebook ihe eji atụ ọlụ iche achọ ime ụdị ife a i gosi your main picture i gosi your main facebook anyị abaa ya ime ghọta na ife ị na-ekwu na ị na-ekwu eziokwu na ị nọ obodo oyibo n'onyere eji eme ife a bụ eche ka anyị agbaba afa wee marụ ndị nọ obodo oyibo na ndị anọrọ simple instruction ndị be anyị na-aghọtarọ ndị a ndị ala amụ bịa chibuike onye ebee ka ị bụ ka ama na ihe mere gị

ka Vincent amaka igwe mmadụ akarịa toloshipu afụ nwa ọ bụ na ịfụgo ego etilu ihere ime anyị alert ka anyị fụ itila ya na comment section afụ ka anyị ya makwa ka anyị ji emerụ ndị ọzọ unu mata na network na-enye nsogbu mana anyị ama ihe ya eme afụ nwa na 1 million naira etiri gị ebe a ewere ya etirigo 1 million naira just now na time ya ka ịfụ time ịfụ time eji tie ya afụ nwa ịfụ 5 minutes ago etigolu gị ego so na ọ ka ịghọta ihe na-ekwu mana ife m ji wee buru ụzọ wee meere onye ọba bụ bụ na ekesịa oke na ama eburu naa n'obu so ka anyị makwa onye ọzọ anyị na-emerụ mana m amarọ ife network na-emekwa ka anyị yọba ndị nwe network ka wa gbaghara ka wa tie aka ka ọ dị mma atamere imekwa ọrụ transfer ka like ama achọrọ m ịma onye ị bụ ma achọ ịma ebe i si na ọ na mụ mma na ọ ya adịrị gị mma with that little mụ na-enye gị ntụ anyị si nye onye were eje gbaba mbọ ọ ga-adịrị gị mma nya bụ ife mmarị ị na-aghọta mụ ada enye wa ego maka m enweka ego na ife mmụọ na-ebute ego ahụ kwuru ka m na-eme

ndị niile nọ ebe a fa na-ewelisi picture fa bịa fa ewelu picture Obi Chibuzo Obi Chibuzo onye ebee ka ị bụ onye obodo ebee ka ị bụ Obi Chibuzo onye obodo ebee ka ị bụ amaka amaka ka obodo ị nọ DJ DJ n'obodo anyị ga-elicha ego niine m nwere na krismas DJ DJ Scarface ka e ji mara akwa na-etiwa akị ewu mmụọ onye ọbara tụrụ dibịa promise okay presence

maka nsa nje alụ ya afọ nwa nwere ive nweta ndị niile m na-afụ ndị niile tiri akaụntụ bụ ndị ji picture ndị ọcha alụ ọrụ mana ọ bụrọ ive m kwuru ive m kwuru bụ onye ọbụna bụ onye onye na outside country nya sendịa akaụntụ mana abịa ndị mmadụ ewere picture ndị ọcha kpoke isi ebe niine avụ kezi ka m ma-esizi wee mara onye sendịrị kezi ka m ma-esi mara ya ofesi ka m wee mara onye m sendịrị ego maka o doro m anya na ive ahụ bụ picture m ji ga-atụ ọrụ ụdị ive ahụ na ọ bụrọ main picture unu ọ bụrụ na ọ bụrụ ọ bụrụ na ị na ive m kwu itinye im- amụma iwu- i were akaụntụ ọ bụ gị nwa na onwe gị ji atụ ọrụ I mean I mean the main akaụntụ i tiri picture na ọ bụrụ ebe i were picture i ji atụ I mean akaụntụ i ji atụ ọrụ na-esendịkasị akaụntụ number kezi ka m ma-esi wee malụ na ọ right person ka m na-esendịlụ nya bụ ego nya bụ ive m jụrụ

m ma-akọtụ vidio a m ma-akọtụ vidio a ọ bụrụ na ị chọrọ ka e tinyelu ị ọ bụrụ na ị nọ outside Nigeria mana ego na-abịa ga ya ya mụ na ị kwụnwurọ ụgwọ ụlọ and na ị na-egotanwulọ ive iliri maọbụ na ị chọ ịbata mana ị vụrọ ego maọbụ na ị na maọbụ na ị na-eme biznes ma na-ego amụ n'iji mmadụ ụgwọ na ego mere na o kwerọ ebiwe avịa ọzọ na ife 1 million ya-asọvụnwuru sendịara m akaụntụ mana ị na-esendị akaụntụ a achọ m ịma ife ị na-alụ welu your personal akaụntụ ị na-epost your picture ya bụ ka o wee kwe anyị wee marụ na ị nọ obodo oyibo n'eziokwu maka na emepere m Facebook na-afọ ka m mee ya bụ ive ife m na-afụzi bụ pichọ ndị ọcha pichọ ndị ọcha ị na-eti pichọ amụ pichọ ndị ọcha ebe ahụ keezi ka m ma-esi wee marụ na ọ gụnwa bụ onye avụ a na-etile ego hmm? ọ dị ka m ma-agbawa ọ dị ka m ma-abazi na WhatsApp ka o wee kwe nghọta hello ee kee onye na-ekwu onye ebee ka ị bụ i si ebee akpọ

na drọpụ akaụntụ nọmba ahụ ị metụbugo ego aka bivọ ọrụ gịnị ka ị na-arụ ka ị na-akụ gbamgbam

mgbe njiri ka apụ a emepe Hmm. ngwa o mepego ka m bịa ka m mee ọ ya ka ị na-eme ọrụ obodo amụke ụdị ọrụ obodo dị ebe ahụ na-azụ ụmụ ọkụkọ ego achị nye ọkụta ka ebe ihe ji ewe mee ị gaghị chinye ọkịta ka ebe ihe eji wee mee ihe eji eme gị ịchọ ịbata abata ka ọ gị ịchọ ịbata ka ị were bido something na Nigeria ọ na ive ada agazilu wee ebe ahụ ị na-akwado ịbata mana ive ada agazi ọfụma so edo lack of money ngwa kpọọrọ m account number ahụ

ka m wee confirm ya ngwa emego nye ọbasị gị ọbasị gị

anyị adọla mma nọrọ ọfụma ife ọma ya-emere o ọ dọla mma icheta akpa daalụ Mm-hmm. Keekwa onye ọzọ. Vincent. Onye ebee ka ị bụ? Achọrọ m imelu transfer. Ifolo ga-erie nne. mana ada m emekwa ive avụ nnọọ ndị na-efolo m na ive m na-eme bụ ive mmụọ m gwara m ndị ada m enyewa ego ka ịlaiki ya m ndị ada m enyewa ego na mụ na ọ bụ nwanne m na mụ na ọ bụ ọkwụ na ive m na-enyere gị ego bụ na mmụọ m si m mee gị favour mụnwa bụ ọgwụ ka m na-agwọ mụnwa ada eme ofe ife mana ọ bụ na ọ dịrị gị mma ịchọ ibi ike na ike na ọ bụ na ị chọrọ ibi ibi ike na ị nọ ọrụ onwe o soja go soja come barrack still dey ọ mụ bụ barrack nke a mere jụọ ya eme ọzọ na a na-ekwuro maka akwa akwa eme ive kwuo maka ya ee na kama ivere ya eme odogwu ive ike mee nwa ya emere transfer na recent ka emere o transfer ị fụ ya kịta ime ka ị marị mana ife ife ife ị na-aza na Facebook ife ị na-aza na Facebook with ife account ị sendere m abụrọ ofu ntị adịkwa

recent ka emere gị transfer mana ị nwetakwa narị ego abụ idere anyị na-enweta gị postuola ya na-enweta gị ide Agụleri idekpa ịma ofu onye m na-eme transfer na Dubai ọbụnagụ mgbali nkata m na-eme maka na alụ ọbụnagụ m bute ọgịrịga awụwala akwa mmadụ tiri oke First Bank Feels back. Ijele deelu m comment afụrụ m call ị na-akpọ m ebe ahụ mana eji m phone na-eme ive ebuka Vincent emere ngo transfer na 1 million naira

ndị amoosu bịara oriri okay ọ gakwa ife ọ dị ka m afụ ede ya bụ Vincent mana ịfụ gị hmm, na-agba mbọ na-ayọ chi wo ọ ya-adị mma ị gbagidezie mbọ ya ọbachi ụmụ ọ dịrọ mma i je jụọ ese mara ive na-akọ ọsọ ya ije ọka oje ebe dibịa one year mana ive i ji maka ahụ eje na ị nwetarọ change ebe ọzọ nya bụ advice m ma-enye wo ị bịakwutegodo Akwa one year ma ị nwetarọ ive ị na-achọ change ebe ọzọ ya bụ ive m gwara gị na akwụrọ ofu ebe ekiri mmụọ mana ọ ya-adịrị gị mma ya gbaba nna aga ọrụ ị pụta ụwa gbaba mbọ ka ị wuo na ndị fụ ya bụ anọkata ị na-anụ maka fa ị na-eyi efe esere mmadụ ị na-eyi efe edere mmadụ efe edere ava mmadụ si nọkọtasị iyi efe edere edere ava gị ma ọ bụ efe ese picture ị nọkata i wuo ọ bụrụgodo one month ọ ive m kwuru dị ive a ada m enyekwa ego ka ị like-ịa m igwe mmadụ like m riri nne ị bịa be agwa efo na ebe adịrọ ada m enye wo ego ka amụ amụ mba ya maka na ị bụ followers m ada m enye wo ego na ọ ka i wee gbachitebere m mụ a bụ one man squad ive mụ na chi m kwute ka m na-eme ya mere o ji gba Igbo yarị o tego mụ na dibịa ọgịrịga dị na mmụ alọ wee wa m ndị alọ bụ na-agụ butere ọgịrịga ahụ nya kpatara ihe o kwuru ka m na-eme adị two years gwọba ọgwụ so mụ na chi m dị na mma debe onwe odu kama na alọ bute ive anyị ekee ụmụ Igbo alọ m bụ bute obute obute ọdụkọ ya gwọgwọ ọdụkọ ebute ọzọ ya dụrụ mma ya gbawa ngọrọ sumode this year ibe ahụ ibe ahụ ejikọwa ọnụ ihe enwe this year ive eme n'ahụ ma ovu mkpụrụ ive eji ma na agbabago mgba bụ mgbe ndị mmadụ ebido gbaba mgba ya ka eji wee ma na ọ dụ ka imebego ọfụma ee sumode echi niile ọ ka fọrọ mmadụ naabọ mana efe adịrọzi a na-akpọ m na e nwere ndị m chọ ije inye ọgwụ so tomorrow tomorrow ka m ma-agba nke ọzọ or nwanne echi mgbe ọbụla m nwere efe mana ọ ya-agafe this week ka m ma-agba ịbụa I have already do 3 million naira 1 million each person so ọ ka fọ mmadụ naabọ ka m wee mara ebe ya-esi wee wetakwu mmadụ naabọ